na this place so kedu mgbe i ji adị apụtaba n'ụtụtụ ebe a after seven after seven ka i ji apụtaba ee ọ bụrụ na ee ịpụta ebe a by after seven kedu mgbe ndị ọcha brigade ji aja abịa chụọ ụnụ ebe a kaban so abịa to nine ụfọdụ after nine nine after nine o nwere ebe gọọmenti wepụtelu ụnụ ga na-azụ afịa ebe a ewepụtabe o nwere ebe gọọmenti wepụtelu mba ewepụtabe so ọ bụkwa na o nwere ebe gọọmenti wepụtara ọ bụrụ na ndị ọcha brigade chụọ ụnụ ebe a kedu ebe ọzọ ụnụ na-aga azụ afịa o nwekwa onye ọbụla anaa be ya wee lukwa mgbe ọzọ ụtụtụ echi kwa ee Ee, ọ bụrụ na ebunugo afịa gị mba ebu na okwa ebunubela afịa gị mba mana onwenugo onye ị fụlụ ebulu afịa ya ebe a a na-ebu some ọ bụrụ na ebulu afịa mmadụ kedu ka ndị a si agbapụta ya? amarọ m o because ajụnurọ m ha being na ebunure my own ebunure nke mụnwa mana o nwere ka ife a etu ihe a si adị gị abụ ọ bụrụ na gọọmenti ewepụtara ebe unu na-anọ achụ ụnụ na ana ụnụ anọdụọkwazi echi kedu ka o si eme your business affect ọ na-eme na ego m kwesịrị ịzụta m mazị azụtanwu ya kedu obi ụnụ na-enwe obi mmapụ kedu ka unu si akwado obi na ọ bụrụ na oge ahụ ndị a ji abịa luo ọ na-amapụ anyị obi anyị na-adị ready ịgba ọsọ ụnụ na-agba ọsọ ọya o kwesịrị iwu mana gọọmenti na-akọwata na onwere ebe ha wepụtara ewepụtara ụnụ ndị na-azụ afịa mba ewepụtabe anyị agwago fa mana ha ewepụtabe anyị sị ha wepụtara anyị ebe anyị ga na-anọ na-azụ afịa na anyị ma na ndụ anyị ka ha na-azọ na ha sị na anyị na-anọchi ezi na true true ndụ anyị ka ha na-azọ anyị nọchiri main road ọ dịlọ mma mana ihe anyị na-ayọzi ha bụ ha wepụtara anyị ebe anyị ga na-anọ na-azụ afịa maka ndị anyị na-akwụnwu ụgwọ shọpụ ihe ọ na-akọwata bụ na gọọmenti ewepụtabere ebe ha na-azụ afịa na ha agwakwago gọọmenti ha wepụtara ha ebe ha na-azụ afịa maka na ha ma na ndụ ha ka gọọmenti na-azọ mana ewepụtabe ebe ha na-azụ afịa ei nne biko ọ bụrụ na gọvanọ Soludo na-ege ntị kịta kedu ife ị nwere ike ịgwa ya ma ndị ọcha brigade ihe m na-ayọ gọvanọ Chukwuma Soludo His Excellency ya meelu ụmụ ogbenye ebere wepụtara anyị ebe anyị ya-anọ na-azụ afịa mgbede na anyị ga-eje ebe ahụ ihe ị na-agwa ndị ọcha brigade na-agwa ndị ọcha brigade biko o nwee onye eburu afịa sị bunyekwu ya ya sị atakwana onye ahụ afụfụ ma o meghị ihe ọ ga-eji ya bp ya eji ya egbu ya ọ ya ka m na-ayọ onye eburu afịa ya sị baara ya mba gwa ya okwu ya anọzina ebe a ebunyekwu ya onye ahụ onye ahụ eburu jee ree ya na ọ bụ ọrụ ha ka ha na-arụ ọlụ ha ka ha na-alụ ya ọ bụrụ na e nwe ebe gọọmenti wepụtara ụnụ kịta ụnụ dị willing ịga that place ga zụba afịa Ehe, anyị dị willing ije ebe a jee zụọ ya maka ebe anyị nọ adịrọ mma o nwelu ife ọzọ i nwere ike ịgwa Anambra steeti gọọmenti ọ ya ahụ kwuru kịta ha wepụtara anyị ebe anyị ya na-anọ na-azụ afịa maka ndụ anyị ka a ghara ịna-achụ anyị ọsọ mekwuo ego ka ọ dị affordable ee mekwuo ihe ka ọ dị mma ọ ya ka anyị na-ayọ ba biko daalụ rinne o ahịa ọma o nne kedu afa gị afa m bụ Joy Joy gịnị Eze

Okay, ego a fa na-ada ọ na-abụ ihe dịka ego ole? A na-akwa like last last time je buta n'ọfịs at 23,000 ka m kwụ for ibuta afịa n'ọfịs at 23,000. Ihe a ọ daily occurrence every day ka ọ na-eme ka onwe or once a week or twice a week. Every day ọ bụ na ọ bụ na ị gbanarịa fa then mana ọ bụ na ị gbanarị ha na-eme ya every day mana ọ bụ na ị gbanarịa fa mana ha adịghị na-ebu ya steady. ọ bụ na gọọmenti wepụtala ụnụ ebe dị mma ụnụ ga-anọnwu ị ka ya prefer ịnọ n'ime afịa ka ị ya-alike ịka nọ ebe a ee ọ bụ na wepụtara ebe dị mma is fine na nwere o nwere jikwa n'ebe a eme ọ bụ na wepụtara ebe dị mma is fine ewugo dị ya ọ na-adị ọ na-ewepụtara ụdịrị anyị ka a na-akwaba ọ mbọ mbọ ka anyị na-agba ọ na-adị ka na- ka ya aka na-ele afịa ebe a ka ọ n'ime afịa a ga-ele afịa ebe a na a ga-ele afịa ebe a karịa ime afịa because people na-agafe o nwere na-aga- o nwere- o nwere ike na-agafe kwụsị sef gọrọ afịa

ana m azụ ahịa kedu experience i nwego with ndị Ọcha Brigade ma ọ bụ ndị Udo Ga-achị experience m nwere na ha na-achụ anyị bụ eziokwu mana ha na-aga anyị pụta ụzọ ụtụtụ anyị ama ụzọ bịa mgbe moto anara adị aga ọ na-akụzi na by this time anyị anyị anacha ụtaghị anyị aka amadị ee mana ibe anyị ji azụli ya bụ na abịago na roundabout ụwa moto nwere mgbe o ji agba speed because moto na-echi ebe niile na-adụ ehe ibe na ma ụmụ ibe na-aba tiele ba traffic light moto ị na-aba moto na-agala onwe anyị nọ na na na ayọ na anwụ ka anyị tapelu wee na-azụ ya ndị afịa anyị bụ azụli ya n'ụtụtụ anyị na-abịa kọọ na anyị na ya onye ọbụla anaghị ọ gbaziwazi abalị ndị afịa naa anyị pụtakwa wee bazụli ya because o nwerọ ebe ọzọ anyị ma ihe ma anyị nwere mgbe anyị eji Abakaliki Street je gbawa akwụna nwere mgbe ụmụnne nwaanyị je gbawa ọ nwekwa ndị na-eji akwụna mere aka ọrụ nwe nkwalụ mere aka ọrụ mana ebi ebe ndị dibe anọrọ nọ ndị be na-atụ ndị nwere onwere onye ọdụ ụlụ mma aba ogbe na-abana na shọpụ jee na alaba esi nwere oji anya ọma pụta na ụwa mgbe n'Eke Ọka so ma esizinu gị afịa gị esizinu gị afịa gị ee esizi ibe ebe ejere gị esizi anọ na before ọba bịa before ọba bịa anyị bụrụ aba anyị a na-ama ma maka ọsọ anyị na-abịa n'oge nakwa n'oge wọdụba bịa mụ na anyị apakịbago ka ba na-abịa ọrụ n'oge mfe anaba na-abịa na anyị apakịbago adụ nwere moto na anyị na-ekwu moto anyị ebe niile doska ntị moto anara zụ anyị ka anyị ji ayọ ka anyị nọrọ n'akụkụ etu anyị si azụ azụ ya o nwerọ onye ọnwụ na-atọ ụtọ mmadụ fụta je nọchie ebe main road zụba afịa mba nụ ọ bụ na anyị nọ n'etiti main road atụ ya ị na-eti ihe ya anyị na onwe anyị na ọnwụ ọnwụ na-atọ mmadụ ụtọ onye ga-ekposara ụmụ wee nwụrụ so na ife anyị na-ayọ gọọmenti ọ bụ na anyị ama na onwe bụ onye isi Soludo na-agata ọ na-awụela ichi kapị ọ gata ọma mbụzikwu anyị olezima na ọ bịala ebe six ọwa ma six anyị zụọ afịa anyị naa maka ife ị na-akọwa na na tupu eh, moto agawari nne ndị mmadụ apụtaba na ụnụ azụchago yes ọkwa moto na ba aga aba moto akarịghị ekwunu nneba mana ya park osisi onwenugo onye ịmaala ebula afịa ee ọ na-aga ife a na-emezi nke ahụ na nwanna dị because ụzọ ụda ezigbo obi ha lụọ ọlụ ọrụ gọọmenti kabapụta nụ adị ma na some na-alụ mma some ga-alụ njọ some ga-achọ ego because ibe alụme road abụgo na echefutago onye gbabagoro ọsọsọ ma ibe a paakị anyị gbaba ọsọ bachiwe onye a ka ọ bụ na ba lụrụ ọrụ ezi iwe bapaziala ibe ahụ bafụọ anyị a na-ayọba onye anyị na-apịa ibie nwere iwu ma mana ọka ọ bụ na ba lụrụ ọrụ a gwara ba anyị nwe amakwuo na ọkwa ba lụrụ ọrụ ka ọ bụ na a gwara ba lụọ ọrụ mana leta ba nwere o nwere ebe gọọmenti wepụtara ụnụ kwesịrị ị na-anọ o nwere ebe gọọmenti wefutara na enwerọ ebe gọọmenti wefutara anyị ma because ị na-anya elecha azụ afịa nwere e wepụtara anyị anyị zụcha ya otu anyị na nwere nne nwaanyị nwee ike ụsọ onye ọ na nwe ebe ọ na-eme n'ụlọ like otu mmadụ mbụ nzu anyị ụtụtụ analụgo m ụlọ jee chekwa ụmụazị chọrọ ụmụazị weli nke ịzụtakwa abagolu ihe jee chere ụmụazị wee kwadozie nke abalị so gọnwe ebe gọnwe mgbe a sị gọọmenti echi anyị jee na stadium ndị ụgbọ jee na stadium jee onye zụcha ya echi itolu nata chekwa ọla egwu jewe ụfọdụ nwa ndị ụbọchị mgbe achị ya na stadium onye a na-azọrọ ndị ndị mmadụ ahụ, onye chochi itụrụ fara akpọkọla ego jewe Ee. ọrụ ndị mmadụ ọrụ so mana anyị na onwe anyị prefer ịna-anọ ebe a na ịgwa ya eziokwu o nwerọ onye ọnwụ na-atọ ụtọ ekwe mere pit enye ọzọ na gada anyị na nweta a na-akwa abịa nwere anyị jikwa anyị na nwunye anyị anyị nwere ejika anyị na moto adị na nweta anyị ka dịrọ ọrụ nne ọ bụ na anyị na-azụlite ezulite ezulite ejewere ine onwekwu mgbe crowd na-adị na-ekwe ọsọ ndị aba atọ nwere moto na-agba speed na maka ebe niile na-adụ busy na na-agala onwe nwere moto na-aga and anyị na onwe anyị na anọgo ife years na-eje 20 years anọgo 20 to something years o nwerọ ife na-eme nụ ka anyị na-ayọ ndị nke na-alụ alụ ọtakwụ eh. na ife niile na-eme na anyị na-asọpụrụ ụgwọ gọọmenti eh. mana mama eh, ọkwa ịma na ihe a na-asị ụnụ anọzi n'ebe a na ọ kwanụ ndụ ka a na-azọ ee a na-azọ anyị ndụ bụ ezie ma anyị na onwe anyị na-azọ ndụ ma na o nwerọ ife na-eme because anyị azụgo afịa ebe 20 something years na-anọ n'akọ onye zụchara ya ọ naa mgbe ebibi anwa kara adụghị adụ onwezi onye nwe onye bụzi ebe a because ọ na-akụ 9 9 na ndị ọrụ ebe ji eje ọrụ anyị anago maka ma nọ nọ 9 ka ndị ọrụ ebe ji eje ọrụ 8 ife a na-abịa anyị anago nwere onwe onye bụ na-abịala ok mama o nwekwuru ajụjụ naabọ m ga-ajụ gị Eh, mana ọ bụrụ kịta na gọọmenti sị na o nweghị ebe ewepụtara unu unu ga na-anọ unu bịa ebe a na ebe a ka mma unu enwere ike ịga ebe a na na-azụ afịa ee gọọmenti nwere ụdị ọba ga-enye anyị ba ebe gọọmenti nwoke gọọmenti rapụ anyị ji ebe ọzọ nye anyị nwere ihe elera plis Okay. because ife ebe afịa juru eju Ah. onye bịa ngwere afịa o gochi ife chenjiwo ọchị inye kere m ka a welie tụtụrụ ya naba ọ bụrụ o- o- o che ife ka ọ bịara na ma mfe nwere ife ele n'ibe abịa iji azụrụ afịa ụtụtụ ọ bụ onye ị ma afịa bịa ndị bịa ngo ife atụchala ya na Okay. gụọ nwa paakị kwa na ma na azụ gị and o nwere onye anwụ na-atọ ụtọ taịm na onye anwụ na-anago obi eje zuo ike kedu ihe ị nwere ike ịgwa Chalị nwa Mgbafọ Chalị nwa Mgbafọ gọvanọ ee gọvanọ ife m na-agwa gọvanọ na mụ nwa na onwe m bụ APGA bụla executive eh, APGA ward 1 eso m rụọ ọrụ solie kụwa ebe na mmadụ abụ mmadụ abụzi ife ka m kwujie onye because of my governor ọ ndị be Ndigwe ka m bụ na Ụmụayọm na Amaenyi eso m lụọ ọrụ so lụrụ ọrụ mma o wee baa na seat so na anara m ekwujie na ife m na-ayọzi ya n'afa ndị otu anyị zi n'afa ndị otu anyị na-azụ ahịa ya biko shiftara anyị ka anyị zụchala ya n'ụtụtụ ọ bụrụ na ọ daa ụtụọ ọ gata o jebe ọrụ ya gata ma ọ nọkọta mgbe ọ bịara ọ batara Eke Ọka anya nọrọ ọrụ ka anyị bịa ka a na-agbara ya na gọvanọ ma anyị na ife anyị na-ayọ ya because ọ ọrụ ka dụ anyị ka na-atụkwa vootu na-aga hmm. elekshọn ya ka a nọba ibe mma hmm. eso je praịmarị so na chọrọ iwe nna anyị anya nyere anyị n'akụkụ two hours anyị ana anyị bịa n'oge iwe agwa anyị anyị na-abịa anyị bịa n'oge anyị kpadisa onwe onye bụziri onye ọbụla anaghị so na ọ ife m na-ayọ ya mere anyị because na ọkwa na nkonye chili ka o si ala ndị azụta onwe ndị enwere ebe a ka ọ raba onwe ndị be na-atụ n'ọnụ nwe ndị ajadu mana nwere onye ya gba akwụna Abakaliki Street ejugo ịka nwa na ama na ejugo o nwere onye ga-esi jebe Abakaliki ma ọ gara atụ ụtọ na ọ fụta obodo ọ na-achọ eje na-agba akwụna akwụruo na mere odu nne nwaanyị ọ na-agba akwụna anyị azụga abịa tụ something yes n'akụkụ na nwere obodo ọdọrọ

afa m bụ Okeke Chioma Chuzuba nna kedu afa gị afa m bụ Ọdịnaka Nwankwọ kedu ife na-esere unu na ndị afịa ee eh, o nwekwe nothing much o nwere ihe ọzọ na-esere anyị bụ na bụ na ị nee anya na Eke Ọka ana ị ga-afụ na e nwere ebe gọvanọ nyere as boundary ebe anyị anọ na-azụ afịa then the remaining one bụ ebe ndị ji ụkwụ with moto na-aga but the problem bụ na ụmụ nwaanyị apụtazi ha emezie space occupy ebe ndị ji ụkwụ aga ị ghọtago a bịa emezie the space occupy then ndị keke na onwe ha na-ele ndị ụkwụ ebe apụtazi a na-ezezi ha eze moto na-agakwa agapụta a na-ezezi ha eze so the thing bịazịa bịa na-acause problem to the extent na Awka South eh, mayor adịgo care of the thing ị ghọtago so nya nwa na onwe na-ekwu ka ụmụ nwaanyị ana kwụsị ile afịa ha based on na anọchila ụzọ and o nwekwana ihe ọzọ wụ purpose mayor n'ebe ana na-awụrọ for the lives of these people ọ ndụ ha ka ọ na-azọ ị ghọtago all their life wụ the main important thing mayor ji maka ya na welu eti anya ebe a na o nwerọ ihe ọzọ because o nwerọ ihe ọzọ na-awụ problem mayor na na-awụrọ life of Anambra State and life of Awka South ịghọtago so ọ ya nwa wụ the thing ọ ndụ ndị a ka a na-azọ na o nwerọ ihe ọzọ adị egbu mmadụ egbu ebe a nke eji ịghọtago ọ ndụ ka a na-azọ anyị adị anaghị ego anyị adịghị achụpụ mmadụ achụ and apart from ya a ka nwere many space dị n'ime ugodu na ha nwa can attach themselves there for their business to continue so ọ wụrọ compulsory na ha ga-anọ na this main road ịghọtago kedu ọfịs i si alụ ọlụ kedu squad i si alụ ọlụ ọ udo ga-achị ka anyị so alụ ọlụ ịghọtago and all special squad ị nee anya this moto anyị ga-afụ ife e dere be ya ịghọtago so all this this is our team so and the, our team our opinion anyị ji alụkwalụ n'ọlụ ka anyị na-esave life ndị nọ n'Eke Ọka thank you very much thank you very much o nwere ihe i nwere ịgwa gọọmenti ọkacha gọvanọ Soludo ka o nyelu unu aka n'ọrụ unu na-alụ ka ọ dịrị unu easy ma unu bịa ebe a n'ụtụtụ ọ wụ na eh, our governor is trying gọvanọ anyị na-alụ ọrụ ọ na-alụ ọrụ karịa otu o kwesịrị ịghọtago and mayor na onwe himself na-alụkwa ọrụ karịa otu o kwesịrị ịghọtago anyị nwa bụ ndị mmadụ ihe ọ dịzi ala inyelu fa aka because ọ ndị a na-enyere aka nyere onwe ihe ka ọ dị ala inyere onwe fa aka ịghọtago so ha nwa na onwe fa ha na-alụ ọlụ ka ha si kwesị anyị nwa bụ ndị mmadụ ka ọ dị ala iputu onwe anyị na order ịghọtago ka Anambra steeti dị mma then gọvanọ ọ wụ na o nwee ihe dịka just little space ọ ya-emakelu ụmụ nwaanyị a na-anọ na this main road because ọ ha nwa particular wụ the problem so ọ na o nwere little space a eme cleaver eme ka elu fa ọ ọwụ na enwere another place a ga-ebuje fa from here ebuje fa from there thank you very much Ikulu of Mao, thank you so much. thank you My name is Okeke Choma Chizuba, and this we are from um, JB Boscan TV. And this program is sponsored by Chief Arinze Okonko, Ozo Chukadibenuke. So government should please look into this matter and see if there's a way they can be able to provide a space for them to stay. We are calling on the commissioner, we are calling on the governors, we are calling on the House of Assembly members, the traders, uh, those in charge of trading and commerce to please do something about this. Unu anụgo ihe o kwuru uh, ọ sị na na ha na-anọ n'akụkụ ụzọ na ha anọla na-azụ ahịa for so many years gọọmenti mara ihe ha ga-eme anyị enye ha na tinye ha ebe ha nwere ike ije tụọ afịa okilikili a na ọ bụrụ inye ha na na ma mfe ee eh, biko Charlie Nwamgbafọ anyị executive gọvanọ biko anyị na-ayọ gị